to talk about uh, the security of supply, and uh, then we'll, uh, uh, we'll request for questions. Thank you.
Um, zikomo kwambiri uh, mwina ndikamaliza ndingowapemphaso aps ena anapemphako kuti zimene munayambira zija mutangozikaso mchichewa pang'ono mwa mwa- mwa summary eh, ndiye ndiwabwezeraso iwowa Um, bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA uh, tabweranso ifenso monga mmene ananena a PS suti tabwera pa nthawi yoti kuli mpungwepungwe kapena kuli mavuto ayi koma timaona ngati kuti kukhala ndi kukambirana uku pa nyengo yoti bata tili nalo mafuta tikuwapeza zimathandiza kuti timvane bwino choyamba chimene ndimafuna nditsindike nchonena kuti mafuta amene tapanga organise kuti abwere mdziko muno, pali awa a G to G komanso tikupitirizabe ndi awa a open tender system ncholinga choti awiriwa abathandizana tikukonzakonza zina ziyangoyango zimene tikukumana nazo ah, ngati kumapotiko kuti tibweretse mafuta a G to G monga a PS anenera kuti chikabwera chingalawa cha mafuta chija kuti chitsitse uh, madoko ena ngati laku Beira ndiye pamakhala chimzere cha, cha ngalawa zambiri zoti nazo zikubwera zina zobweretsa mafetereza zina zobweretsa makaunjika ndiye imakhala kuti ah, kudikira kwake mkwakutali ndiye ife koma mafuta tikuwafuna msanga nchifukwa chake pakadali pano monga lamulo limavomerezera tikumagwiritsanso ntchito ngakhale open tender system. Ndimati nditsindikenso chinthu chimodzi chonena kuti anzathu awa a Nocma ndi oso PIL ayesetsa kuti mafutawa tibweretse okwanira. Panopo nditsindike kuti miyezi iwiri ikubwerayi, wa September mwezi ofunikira kwambiri malingana nkutinso pakhala chisankho mdziko muno komanso Okutobala taona kuti tisamaone za mwezi umodzi kumaoneratu ndithu itatu inayi kutsogoloko koma pano ndingoperekako ma figures a Septembala ndi Okutobala. Ngalawa ikubweretsa mafuta yachiwiri yochoka ku OQT ikubweretsa mafuta pafupifupi 48 million litres ndiye kuti akatibweretsera amenewa 48 million litres tiona kuti onse amene ag- agawa petulo ndi diesel momwemo koma kuona kuti tisachepetse asangodikira omwewa Taonetsetsanso kuti mafuta pafupifupi 56 million litres ya petrol yapezeka secured. Tikati yapezeka secured ndiye kuti ndalamazo zalipiridwanso za mafuta a petrol yekha 56 million litres, diesel waodedwa 57 million litres kwa angapo amene ali ma suppliers a open tender. Tikaphatikiza ziwirizo ndiye kuti tili ndi chitsimikizo cha mafuta osachepera 160 million amene agudwa kale. Tikati kugudwa ndiye kuti ndalama idaperekedwa, ikakhala ship iyi tunena pano ndiye kuti pomafika sabata ya mawa akuiloda kuti izinyamuka. Awa anzathu a open tender awa akubweretsa mafuta pafupi ndi pafupi. Tikaonanso ma volume mmene akhala akuyendera mmbuyomu, ndipereka masamu ake kutsogoloku, tikuona kuti aah mmene anenera a PS mo, paoneka ngati ndithu mafutawo sitikumwa tokha mmalawi muno, aah pali anthu ena amene. kusalikonda dzikoli akuchita zambiri zofuna kuti asokoneze ntchito ya kabweredwe ka mafuta. Nde gawo lachiwiri la zimene ndifuna ndifotokozepo zikukhudzana ndi pa chingerezi timati ma malpractices that are undermining security of supply. Pamapezeka pena kuti mafutawo abwera maka apa pamene tinayambira nawo mba August wa Ndipo delay apa nde panalibe yokatenga ku Tanga tinajaira tsopano chifukwa tidagulako ena ongodutsira ku Tanga koma ah, nanga koyambako ma transporter adziwe njira ena atani anachedwerapo kabweredwe koma awa a Tangawa awa abwera a G to G enieniwa nde panalibe kuchedwa kulikonse mafuta kubwera koma kumangoti kufika pa filling station yayi athaso apa ayayi mafutawa abale akulowa pati kuonjezera wa open tender system kuona kuti eh, eh, zinthu zake sizogwira Ah, ngati bungwe la MERA timaika timakhala ndi nthawi yomaona ma figures mafuta alowa bwanji awa akutuluka bwanji tikugulitsa bwanji ndiye Tapanga kafukufuku wathuyo nkuyerekeza kuti kodi mafuta amene timaoda chaka chatha, 2024, ndi amene aodedwa 2025 pali kusiyana kotani. 2025 ma volume a mafuta amene abwera m'dziko muno ndi 27% more than what we ordered 2024. Mwa chitsanzo, January wa 2024 mafuta amene adalowa m'dziko muno anali pamodzi 51 million litres imatikwana ndithu chaka chino tinaoda 53 million litres tidaonjezapo ndi 3 percent kuona pena ndi pena pativuta tinadzaonjeza chifukwa february ya chaka chatha kuoneka ngati kuti zochitika zidacheperapo ndithu tidabweretsa mafuta a 33 million litres chaka chino tinabweretsa 68 million litres mu february anthu ena nkumona kuti akuwaperewerabe kuti aa ah, ah, tiwonjezere mu march tinabweretsa mafuta 47.8 million liters wa chaka chatha wa chaka chino 50 million so mwezi uliwonse tikumawonjezera uh, ndingofika miyezi yakumapetoku uh, july Chaka chatha tidabweretsa mafuta 60 million litres mdziko muno koma pomafika chaka chino July yemweyo tinabweretsa 65.7 million litres. August uno akutithera uno, chaka chatha tinabweretsa mafuta 52 million litres mdziko muno. This August kulekeza dzulo pa 28 tabweretsa 72.4 million litres. an, an increase by 38%. So kuonjeza mafuta opanga import 38% nkumapeza kuti filling station iyi ayi kulibe ukunso kulibe ayaya tuona kuti pena pake anthu ena sakuchita zachilungamo mdziko muno ndiye Takhala tikuonaona kuti kodi titani nazo njira zimenezi zimene zikusokoneza ntchito yoti mafuta abwere bwino. Uh, pakati apa mwina mwaona tikumangoti tikakayendera uku ndipo tithokoze kwambiri kwa aMalawi chifukwa akuyesetsa akaona zina za mchitidwe wosakhala bwino akumanena msanga pano pachitika zakuti pano pachitika zakuti ndiye ndikuyankhula pano ndikuti pafupifupi 18 ma filling station amene tatsekapo mchaka ichi chifukwa cha zochitika zosiyanasiyana taphatikizapo mpakana uh, oil marketing company ina tayiletsa kuti a inu simulandiranso mafuta alionse uh, ochoka ku NOCMA pokhapokha tifufuze zina zimene zikuchitika panali kankhani kuti ndithu kampani imeneyo kudapezeka kuti asunga mafuta nthawi yoti Kwinaku mafuta athaatha iwo nkungowasunga mafuta over 20,000 litres osagawa. So simu, eh, anaya, oh sorry, 200,000. So 200,000 litres ah, simumagawa chifukwa chani? Ayi ayi iya. Ah, so nkhaniyo tikadafufuzabe koma tidaona kuti apa pakadali panopo iya izizi sizitithandiza. Dzulo dzuloli usiku ndimene our director of fuels akutitumizira ma information kuti anyamata athu ayima pena pake apa pamdeka pali chithankala chonse now chithankala chija nde atenga paipi ija yothirira mafuta timathira mmagalimotoji kumathirano muchithankala muja ayayaya kufunsa chochitika nchani ayi ayi ayi, ah, by the time timafika atathira over 20000 or 2000 chakuti nde tangotsekanso filling station tunena pano driver agona ku polisi kuti ayankhe bwino munthu watenga chithankala chonse akatute mafuta pa filling station apita nawo kuti ndi zina mwa zimene ife zatipatsa tsopano nthengenenge kumaona kuti ayi mafuta awa tuti tikamabweretsa Koma pali anthu ena amene pa zifukwa zawo, ena mwina zifukwa zongofuna ndithu kuti asokoneze dziko, nanga si anthu zimasangalatsa ena akamaona kuti uku kuli vuto uku kuli vuto nde aoneke kuti asokoneze. Ndiye koma tachita ndondomeko tsopano zoti zokhwima zonena kuti mchitidwe umenewu tisauonenso kupitirira. Ndiye tikatseka ma filling station wo, Eh, pazikhala kukambirana kwakukulu kuti tione kuti kodi awa tidzatsegulirenso because these are serious cases of sabotage where anthu akungofuna kuti boma ili lioneke kuti silikuchita ntchito lioneke kuti sizikugwira koma sitingamabweretse mafuta a g2g tikubweretsanso mafuta ena othandizira mavolumu kumakweza mwezi uliwonse koma nkupeza kuti mafuta aja akusowa Ndiye ifeyo bungwe la MERA tili ndi mphamvu zimene zidatipatsidwa kudzera m'malamulo. Ndiye ndiwerengako ma section awiri okha m'Chingerezi. The law under regulation number 5 of the liquid fuels and gas production and supply regulation states

by the authority under these regulations. Mchichewa, lamulo limapereka mphamvu ku bungwe la mera kuti pasapezeke munthu mdziko lino la Malawi amene angamapange mafuta kapena kuwaitanitsa kunja kuti abwere mdziko muno kapena kuwanyamula mu traki kapena mchigubu kapena kaya mchimbauzala kapena kukasunga mmadramu kunyumba kaya mu chani ndipo zimapangitsa ngozi posachedwapa tamvapo mwana watayika moyo wake chifukwa chosunga mafuta mnyumba zimene zili zoletsedwa wholesaling umapeza kuti iwe watenga mafuta aja iwe umakakhalanso ngati iwe ndi wholesaler ulibe license or retailing Izi zimapezeka m'misewu kuti wina ali m'tizigubu agulitsa mafuta ndi kuphwanya lamulo. Ndiye opanga izizi popanda laisensi ndi mlandu, akuphwanya malamulo. Ndipo malamulo omwewo amapereka mphamvu ina kwa.

number 2 of 2025 chichewa chake mphamvu zimene mera ili nayo noti ngati tilampatsa munthu license kuti inuyo mukhoza kuyendetsa filling station tili ndi mphamvu yolandaso license ija kapena kuyimika kaye kuti tifufuze zinthu zina ndiye Ndimafuna ndiperekeko machenjezo ena maka kwa amene adalandira ma licence chifukwa kuti mafutawa azisowa kuchoka pa filling station kuti atulukepo paoneka kuti pamakhala conniving, conniving, pakati pa anthu ofuna kuchita mchitidwe oipawu odzaba mafuta ndi ogulitsa. Ndiye kumapezeka ena eni ake a filling station iyayi sindimadziwa zimenezi pepani si ine koma ndi antchito anga koma lamulo ili. likuchita kunenetsa kuti the authority may suspend or revoke any license at any time if it is satisfied that the licensee or any person in his employ any person in his employ kusonyeza kuti kaya ndiwe uyendetsa filling station kaya amene udawalemba ntchito akachita zolakwika Ifeyo tili ndi ufulu woilanda licence yo kapena kuisintha, kuipanga suspend rather, kuiimika kaye kuti tifufuze. Nchifukwa chake titakaona kuti ngati apa ndipereka chitsanzo cha dzulo dzuloli usiku, titapeza kuti ogulitsa mafuta a pa gamu pa mdika akugulitsa mafuta mu thankara, chonse chija chachikulu chija cha cha 30000 litres 36000 moti tikadapanda kuwapeza mafuta amene akanatheratu pa filling station imeneyo kugulitsa mu chithankara nde tatseka nde mwini wake ah, so supervisor wathawanso ndi kampani kaso tomupeza ta- Ih, imeneyo si vuto lathu tsopano mumuyang'ane koma filling station iyi sitikutsegula until timvetsetse kuti kodi mchitidwe uwu ukumaloledwa bwanji. Ndiye ndimalize motere, kufuna kuonetsetsa kuti Sepitembalayi amene ali mwezi wofunikira kwambiri pa dziko la Malawi chifukwa anthu tizipanga zisankho, sitifuna munthu wina azidzanamizira kuti anakanika kukavota chifukwa choti kunalibe mafuta kapena iyayi uku generator inasowa chifukwa kulibe mafuta. Ah, ifeyo taika ndondomeko yonena kuti mafuta agulidwiratu 160 million litres amenewawa kaya titati timwe mu sepitembala mokhamu koma ife tachita kuti akafika mpaka na chani oktobala chifukwa mmene mwaoneramo the highest titakhala tikukhala ngati tikumamwa pa tsiku kumalawi kunoko eh, masales nde ndi awa palinso grafu yake August yekhayo, ma oil marketing companies agulitsa mafuta okwana 72 million litres. Nde nkumati koma 72 million litres tuchitira nawo chani? O, Anthu oti chaka chatha timamwa mafuta 50 chakuti million litres ndiye tikuona kuti eh, ambiri akutuluka ambiri ena kayazi am- ena amaone kuti afuna azibisa kuti asokoneze zinthu ndiye bungwe la mera laika ndondomeko zingapo koma ndingonenako izi zisanu zimene tufuna kuti anzathu amene ali ndi malaisensi ogulitsa mafuta amvetsetse ndipo malamulowo awatsatire choyamba every licensee must ensure that all his or her employees are fully aware of these regulations. Any violation by the licensee or his employees will be dealt with in accordance with the law siti sipakhala kuti iye ayi si ine mwini wake filling station ndi ogwira ntchito anga a ah, ndi entity imodzi kaya panali attendant akuchita zosokoneza kwa ifeyo lamulo malingana ndi muja ndinanenera muja kuti ka every licensee or anybody in his employ ndi woti amenewa tithana nawo chachiwiri

ngakhale titatseka 100 ayi mafuta anthu mupezabe kokagula ena wa adandikana osawudyo mapeza kuti apa pali folo titatsekapo awiri amene achita zolakwika sikuti anthu asowa kogula mafuta ndiye ndimafuna ndinenetse kuti ndi udindo wa mwini wake wa license kuonetsetsa kuti sipachitika zachinyengo pa filling station pake koma nambala 3 Filling station iliyonse mmalawi muno ikhale ndi ndipo ili ndi lamulo loti akudziwa kale koma tikungofuna tiwakumbutse chifukwa izi zikufika monday zili ndi consequence nde ali ndi uh, lo, loweruka lino ndi la sunday kuti akonze filling station iliyonse ikhale ndi working cctv cctv ndi makamera aja amayikidwa pa ka filling station kuti zochitika pa filling station iliyonse zizijambulidwa pa kamera Chifukwa, ife a bungwe la MERA talemba antchito apadera 150. Ntchito yawo ndi kuyenda ndi kumaonetsetsa kuti filling station iliyonse sipachitika zachinyengo. Ndiye anthu awa akhala ndi ufulu omapita pa filling station iliyonse ndi kulowa, tione nawo CCTV yanu kuyambira 1AM kulekeza 3AM. Chifukwa zambiri zimachitika chausikusiku uku zosokonekerazi. ayi ife cctv yathu sikugwira ntchito imeneyo ndiyo titatseka chifukwa sitithandiza kusunga mafuta a malawi ndiye kuti zachinyengozi zizipitirira anthu aziona ngati mafuta achepa yeti wina akumaba kumakagulitsa ku mozambiki kagulitsa ku zambia kaya nkuti kumene akugulitsa ndiye effective 1st september imene ili mande tikuwapempha makampani a mafuta makampani amafuta kuli total energies uh, kuli puma uh, kuli vivo petroda kaya kuli chani mount meru aliyense tikuwapempha kuti osati kuwapempha we are directing rather tikati tupempha aziona ngati kuti ali ndi ufulu ot- at- atsutsa koma kuyambira lolemba sitikufuna oil marketing company kumakapereka mafuta pa filling station imene ilibe cctv yogwira ntchito eh, chifukwa tufuna tikhale ndi okhawo amene tizitha kuwapanga monitor tikachita izi zitithandiza kuti mafuta awa asamatuluke pa filling station ndi because tayika kale ndondomeko zina zoti akamachoka ku madepo a nocma a- madepo a, a pil Tizidziwadi kuti mafutawa akagwadi pa filling station iyi ndiye taika ndondomeko imene tizichita yopangira verify zachoka ku Nocma zatsitsidwa apa lero ma report ake azikhala enhanced ndi za daily koma nditsindike ichi tikatseka filling station imene tiyione kuti siyutsata malamulo awawa tikudziwa kuti awawa ndi adani a dziko la Malawi Ndi adani amene afuna kuti asokoneze ntchito zonse za boma, ntchito za mabizinesi, kuphatikizaponso ntchito zimene zili zofunikira za za chisankho chimene chichitike. Ndiye filling station imene tikatseka, mapepala ake tingosunga kaye chifukwa tili busy kuonetsetsa kuti amene afuna alandire mafutawo awalandire mwamtendere. Awa mwina tidzaona mapepala awo cha ku Novembala uko. kuti tikaone kuti kodi akonza za cctv imene analibe koma miyezi situfuna zoti munthu asokoneze dziko lino so the authority in conclusion wishes to strongly condemn any violations of ma regulations amene tidayika tikudzudzula kokhazikikirako mchitidwe osokoneza nkha ntchito ya malonda a mafuta and the authority will take decisive action on any vi verified violations in accordance with the provisions of the liquid fuels and gas production and supply regulations punitive measures will be taken against offenders, which will include suspension or revocation of issued license. Mwina ena aona ngati tikucheza. Chimene tidzachite nchonena kuti awa agulitsa mafuta a dziko. Mmalo moti makasitomala azilandira mafuta iwo amabisa kumakagulitsa usiku. Nde tikachita zikafika poti revocation. ndiye kuti sa- license imeneyo tang'amba ndiye kuti chi filling station munthu adamangacho apeze zina zomachitapo kaya azigulitsapo madzi kaya azizagulitsapo mahewu zili ndi iyeyo koma ichichi ndiye kuti chatha ntchito sichigwiranso ntchito ya mafuta chifukwa palibepo license unless mwina idzagulitsidwa kwa munthu wina amene ali okhulupirika kuti adzachita zinthu zoyanjana ndi malamulo a dziko la malawi nditsindike izi taoda tikati taoda talipira mafuta okwanira 160 million liters shipi ikubwera yoyamba imene tu- ya- yachiwiri ya g2g yobweretsa 48 million liters ena amene tatenga kwa ena amene akutipatsanso mafuta ndi amene aku- pangitsa kuti tifike mpakana pa 160 po ndipo sitikuyembekeza ngati bungwe la mera kuti pangakhale chifukwa chokwanira chilichonse choti mafuta penapake asowe unless ma malpractice ngati awa a- angapezeke kuti akuchuluka koma mmene anenera a ps tapempha ndithu achitetezo eh, tikati achitetezo nde tikunena onse a ps eh, onse achitetezo m'malawi muno apangidwa engage ndi cholinga choti titeteze mafuta amene akubwera. Iyi ndi forex yathu a Malawi. Forex iyi tikuvutikira kuipeza. Mmalo moti forex ina izigwira ntchito zina then ndi ina yomabedwa kumakapititsidwa maiko ena, chinthu chimene chili cholakwika ndipo sitilola kuti izi zichitike kapena zipitirire. Zikomo kwambiri.
munati ndingokambapo mchichewa nthawi idakalipo tidakali nayo nthawi okay chabwino so ndingokambapo mchichewa za g to g kuti a president atalengeza za g to g mu oktoba chaka chatha uh, bilu ya malamulo a oyendetsera g to g um, ina ipita ku parliament mu December uh, 2024 yomweyo ndipo uh, president anayisainira mu January 2025 ndiye mokhudzana ndi lamulo limenelo NOCMA inasankhidwa ndi anduna a mphamvu za magetsi kuti ikhale yoyimira boma kuma gula mafuta a mtundu umenewu uh, ochokera ku G2G uh, pa 14 February pamenepo uh, 2025 ndiye potsatira zimenezo timu ya boma inasankhidwa kuti iwunguze makampani aboma amene maboma awa ama amayenga mafuta amenewa eh, march uh, ndimene uh, timu imene yaboma inayamba kuunguza mafuta ame- eh, mabungwe amenewa ndipo um, eh, chipangano choyamba kusaina chinachitika ndi bungwe la oqt um, Pa 21 May 2025, chachiwiri chinasainidwa pa 24 June ndi Adnoc, Adnoc ndi kampani ya ya oil ya Abu Dhabi, OQT ndi ya Oman, maiko onse awiriwa ali ku Gulf ndi ma neighbours koma tina. Tinapitanso ku ENOC, ENOC ndi ya Dubai, tinapitanso ku KPCT imene ndi ya Kuwait, tinapitanso ku Aramco imene ndi ya Saudi Arabia and Bahrain imene ndi ya ku Bahrain. Ndiye mwa maujeni onsewa 6 amene uh, tinasaina nawo ndi amenewa awiri ndiye muja ndanenera mu chingerezi kuti G2G yoyamba Inabwera um, mu July ndipo cholinga chathu ndimene tinakambirana ndi abale athu aku Tanzania ndikuti um, sitima imene imayenera kufika ku Dar es Salaam pa 8 July koma malingana ndi zina ndi zina ku- kumeneko anatiuza kuti tipite ku Tanga Tanga ndi doko lina la ku Tanzania komweko ndiye ku Tanga inakafikako pa 9 July and pomwe inalengeza kuti tafika ku Tanga ndiye uh, koma kuti ifike padoko penipeni uh, kuti iyambe kutsitsa mafuta anayilola pa 20 July and uh, kumenekonso zochitika zinachulukako malingana ndi eh, dongosolo la azathu akumeneko eh, truck yoyamba kuti ipange load inalowa m'malawi muno pa 1 august ndiye mukawerengera uh, sitima imene inakhala ku tanzania almost eh, ngati 24 days eh, masiku 24 uh, itachoka ku tanzania kumeneko inatsitsako kwambiri inatsitsa petrol Aaa ndi diesel pang'ono chifukwa chakuti timafuna kuti diesel wambiri akatsitsidwe ku Mozambique chifukwa ndi pafupi. Aaa petrol mwina mutha kufunsa kuti nanga osangotsitsa ku Mozambique komweko bwanji? Aaa aah doko lomwe tima timagwiritsa ntchito ntchito ngati lathu lomwe lili mu Nacala corridor doko la Nacala aah pa nthawi imene timaodetsa mafuta amenewa kunalibeko ah, nkhokwe yos- yosungira mafuta ndi ma specifications athu ndiye panopa mujanenera mu chingerezi kuti um, tasintha ma specifications um, ma spec- takwezako kuti tithe umakusunga nawo ku nkhokwe ya ku nakala o- um, uh, although kumeneko nkhokwe zake ndizocheperapo Ndiye muja ndanenanso mu chizungu kuti um, ku Dar es Salaam um, boma kumeneko linatiuza zoti eh, doko lathu ndi Mtwara ndiye tizipita ku Mtwara uh, kapenapo ayi kukapezeka danga ndekuti ku Tanga now eh, ku Mtwara Poyerekeza kuchokera ku Lilongwe kuno ndekuti mtunda wake ndi 1800 km, ku Tanga 1700 imasiyana 100 km, ku Dar es Salaam ndi 1500. Nchifukwa chake tikakhala kuti tikugwiritsa ntchito madoko aku Tanzania timafuna Dar es Salaam chifukwa ndi kufupiko Ah, ku um, ndiye kuti kumeneko ah, ndi mmene tinaonera ifeyo kuti um, mmene ndinena 1800 kilometers iyo ndiye kuti muwerengere kuti kuli zitunda ngati magulu a Chiweta komwe magalimoto amatha kukhala 2 days mu Chiweta ndiye tikakhala ndi mpata ndi mwayi timafuna kuti mafuta athu azichokera ku mozambique ifa mmene mukumbukira kuti mozambique ili ndi njanje ziwiri imodzi ya nakala imodzi ya beira sena corridor ija imafika ku nsanje imeneyo ndizo timathonyamula kungoti z- zimativuta kuti titsitse pa nsanje uh, ndi dongosolo limodzinso lomwe tikufuna tichite kuti pa nsanje pa nsanje tiyikepo zida zoti tithomatsitsa mwamsanga ndiye ku Mozambikiko uh, beira ndi nakala ndiye madoko amene timagwiritsa ntchito koma beira ili um, ili ndi mavuto ambiri makamaka eh, nambala ya sitima zomwe zimafika kumeneko motero kuti mndandanda woti ukati wafika lero nde kuti umayenera kudikira mwina miyezi itatu 90 days 90 days yo nde kuti ni masiku tikati at least nde kuti ni masiku ochepa koma pamakhala ndithu sitima zina zimakhala mwina 4 5 months ndiye kumeneko um, pocheza ndi uh, anzathu aboma kumeneko Ah, anatiuza no inuyo eh, poti yanu eh, doko lanu ndi ku nakala eh, tikati tikupatseni mpata kuno tizichita koma osati kuti muli ndi ufulu woti muzibwera kuno kawiri kawiri ndiye mukati mwina eh, zakuvutitsani kwambiri um, mutho otipempha ngati mmene tapemphera iyi kuti ikabwera idumphe lainiyo ya 90 days yo ikafikire kutsogolo ndiye ukatero ndiye kuti umayambitsira nkhondo kumeneko uyu ndani akudutsayo so eh, si zinthu zoti tingamachite kawiri kawiri nchifukwa chake ndinanena muchizungu muja kuti nakala komwe tiliko ndi mpata woti titho manyamulirako um, uh, mafuta athu kuli um, zida kumeneko ndi zocheperapo tisati zofooka koma zocheperapo e, makamaka kuti pomwe pamafikira sitima ya mafuta mposaya kwambiri mposazama kwambiri ndiye imafunika sitima ija izifika ili yopepuka ndiye tagwirizana ndi anzathu aku mozambiki kuti atilole kuti ifeyo titha kumangapo uh, or ku, kuikonza kuti mwina pazame kapena tipange jete yathu uh, imeneyo ndi long term koma short term ndioti mwina tithongopa kuchita arrange mapaipi kuti mwina izikafikirako pabwino poti tithopopa mwamsanga chifukwa ubwino wake ndioti ukoko mukapopa mukafika mmatanki tithogwiritsa ntchito njanje makamaka dizilo kumabwera ku malawi Ah, njanje imatha kunyamula mwina mabogi 16 20 chakuti ndiye kuti mafuta kuno amafika kamodzi nkamodzi mwina 1 1.6 million eh, block train imodzi ndiye nanena kuti kumeneko dongosolo lake ndiloti zamsangamsanga zomwe tingachite mwina ndiyongokambirana ndi anzathu amene ali kale ndi katundu wawo kumeneko ma facilities kuti tigwiritse ntchito uh, ma facilities awo mu njira ya timati hospitality arrangement ndiye ndimene tasinthira mafuta a petro um, tapezako kale um, about 10000 eh, koma mwina poti mafigaziwa mafunika ukhale nchoyerekezera um, um, 10000 ni mafuta mwina um, ngati petrol ndikuti mas- ma, mafuta eh, 10 million liters mwina mafuta masiku 7 ndimene uh, panopa demand yasinthira so ndikuti tizi tikufika kutsitsako kubweretsa tero koma Njira ina ndiyoti timafuna tikufuna timangeko ma thanki athu ndi um, um, ndi zinthu zo zofunikira kuti ma, mafuta aja akanyamuka kuja kuno kutizitsitsa mwamsanga ndiye kuti tikhala ndi uh, zomangamanga pa doko la ndaka- nakala ndi mnjiramu komanso ku matindi ku blantyre ndi kuno ku lilongwe um, ndi nkhani ya yomwe pakatipa zomwe sitimazidziwa mmene timayamba G to G koma nanga si chilichonse chimakhala ndi teething problems mukapanga dry run, ndi mmene mmadziwa kuti oh zinthuzi zili nmavuto akuti so nkhani ya madoko um, ndi yomwe yatenga malo ku G to G uh, tikathana ndi za madokozi ndekuti G to G ikhala very very smooth and seamless nchifukwa yake akachajanena kuti e G to G chifukwa chakuti tikuchita tokha arrange madoko yasiyana ndi awa mafuta omwe timagula ali kale mu tank ndiye kuti ma traders aja abweretsa mafuta ali kale mu tank ndiye timakagula mu tank koma iyi yathu ya G to G ndiye kuti mafuta aja akangoti awachita release ku gulf kuja sitima imeneyo ndi yathu nde amatha kutiimbira ali pakati pa ujeni paja kuti tilowere kuti nde ah lowerani kwakuti lowerani kwakuti ndiye eh, koma i think experience ta- takhala nayo pa sitima yoyamba inabwerayi um, yatithandiza kuti akamabwera enawa tizikhala kuti eh, zonse tayika m'malo mwake ndiye ndanenanso kuti koma chomwe taona ndi uh, chifukwa choti mafuta athu ndiotsikirako mtengo kuposa ku zambia uh, kuposa ku tanzania ndi ku mozambique kukhala ngati mafuta awanso akubwerera komweko akabwera muno mwamsangamsanga anthu akuwatuta kubwereranso komweko ndiye zionetsa ngati kuti mafutawa akubwera ambiri koma nthawi zambiri apezeka kuti sakuoneka kuti kodi ayenda bwanji ndiye kuti tanyamulanso tabwezera komwe amachokera kuja ku mozambiki so ndi pempho kuti tonse ngati amalawi tikhale tcheru kuti a katundu wathuyu a tisamalole kuti azituluka e, anzathuwa e, mudzayesere kuti mwatenga zinthu zawo ndi mulowa nazo ku malawi mudzaone ngati mudzayende 100 meters muli, muli nazo so kwathu kuno uh, sindidziwa kuti kaya ndi chani kumapezeka kuti tikungowaona anthu koma zinthu zikavuta tikuvutika ndife ndiye ndi forex yathu ndiofunika kuti tiyang'anire kuti uh, nthawi zina forex imene itha kugula zinthu zina zofunikira osati nthawi iliyonse kumangogula uh, petulo ndiye ndimati nditero and um, sitima yathu yachiwiri ya tikudikira kuti mwina itha kufika pa 10 September muja ananena a Kachaje kuti sitima ya G2G yachiwiri ya mwati 48 million uh, million liters eh, itha kufika pa 10 September imeneyi tinapempha kuti ikafikira ku Beira akayidumphitsa line ija ya 90 days kufika kutsogolo tapezanso kale storage uh, tikukhulupira kuti zikatero ndiye kuti uh, munyengo imeneyi mwina uh, two months tikhala tili bwinobwino timafuna kuti tinene izi kusiyana ndi kuti anthu atsogole ndi information yolakwika chifukwa kumapezeka kuti anthu anena kuti oh mafuta atha ndiye kuti anthu a- asiye zonse zomwe akuchita kumathamangira ku filling station um, tabwera pa mtendere osati chifukwa choti mafuta atha e, kuti tigawane nzeru komanso tinene chifukwa choti communication imafunika nthawi iliyonse mukapanda kunena zomwe mukuchita anthu amatsogola ndi mabodza ndilekera pamenepo zikomo titha kutengako mafunso Eh, titha kuyamba kufunsa mafunso ndekuti tikamafunsa mafunso tizipanga introduce komanso ku media house imene tikuchokera ayi zikomo kwambiri ine ndi patrick kachere kuchokera ku umunthu fm Uh, ndimafuna nditamvetsetsa kunena zoti tinene zoti mmene uh, ndondomeko yokhazikitsa ntchito imeneyi uh, boma linali lisanakonzeke bwinobwino chifukwa mwafotokozapo kunena zoti pakhala pali mavuto osiyanasiyana makamaka pakatsitsidwe ka mafuta ku madoko uh, mwina pamene papa zimene zakhala zikumabweretsa pressure makamaka mpanipani uh, pa nkhani ya mafuta mdziko muno funso langa lachiwiri likukhudza kunena zoti uh, pa nkhani ngati imeneyi tili ndi ngongole uh, zochuluka bwanji zikomo panopa mukuona kuti zititengera nthawi yayitali bwanji kuti tichoke

anthu tikuwatengabe ku Open Tender ah, kusiyana ndi ku G2G Ah, komanso ndingowonjezera ah, funso lina kuti kodi G2G ndiyotchipadi ngati momwe matiuzira Ah, ndikufunsa izi chifukwa chonena kuti ah, pali maissues amene mukukamba a storage facilities tikaona momwe mafuta akubwerera kuchoka kufikira ku Tanga akuyenekera kuti asungidwe kumeneku akusungidwa ndi TPDC Ah, komanso tikuonanso kuti ah, kampani imene ya ku Oman inachita appoint Hass ngati agent ma processes onsewo mukawunikira komanso ulendo ndi wautali omwe uli wautali kwambiri kusafika ndi mafuta ah, kuno ku Malawi sakudulabe mafuta wa tikawunikira all these factors

uh, a CEO uh, a MERA uh, timangofuna kudziwa uh, zokhudza za malamulo amene mwapereka kwa eni ake uh, amalo omwetsera mafuta kuti munapatsa nthawi yayitali motani kuti mwina athe kukwaniritsa mfundo zina zomwe mwayika uh, mwachitsanzo nkhani ya uh, yoyika ndithu ma cctv cameras mwapereka mpata wokwaniradi mukunena kuti kuyambira pa first uh, september mukhale mukuonetsetsa kuti malo omwetsera mafuta onse amene ndithu ndiosachepera 300 ali ndithu ndi ma cctv cameras uh, komanso mwina kungonjezera uh, funso lina lomwe sikukhudzana kwambiri ni nkhani uh, kupita ku MERA ni nkhani yokhudza gasi uh, taona ndithu kuti pamene mizere ya mafuta galimoto yachepa tsiku mtsiku mtawuni mu tikumaona mizere ya gasi chochitika mchani vuto mchani ndipo mwina vuto limeneli ngati inu bungwe la MERA mukhale mukuthandiza kuthana nalo motani? Zikomo. Uh, panakali pano ayankhe kaye mafunso a PS wo okay Mm, munafunsa kuti kodi eh, mmene ah, nkhani imeneyi imalengezedwa ya g2g simunali ready Ah, ndiyankhe motere G to G si ife oyamba ku kupanga arrangement ya G to G um, boma la Malawi linaphunzira ku Kenya chifukwa Kenya anayamba G to G I think eh, two years ago around that time and um, ataphunzira ku Kenya uh, ndimene amati oh uh, eh, nkhani ndi yabwino ma savings alipo because um, Mwina ndinene mwachidule, ahm, simafuna kupita mu ma figures chifukwa nthawi ina, eh, amakhala osokoneza. Koma, ahm, ngati G-2G inabwerayi, ya, G-2G inabwerayi, eh, mwina about one third ya ujeni, ya premium, premium, okay, so mafuta amakhala ndi, eh, fixed cost, amati platts, ndiye the differentiator imakhala premium ya amene akupatsani aja so premium ija um, ngati g to g compared ndi uh, open tender system so now I, I have no choice ndiye now show my figures so premium ya g to g ngati ya oqt is on average about 62 dollars per metric ton

sikuna sikuti kunali kusakonzekera because um, we ife tilibe port amalawi ti- ku malawi kuno tilibe port so timadalira tanzania ndi mozambique now uh, titayamba g2g tinapanga consult maikowa kuti tikuyamba g2g ndiye tizikufunani kawirikawiri so specifically for our first vessel ndinene kuti eh, inatidzidzimutsa because ineyo ndinapita kuonana ndi counterpart wanga ku tanzania eh, ps amati permanent secretary kumeneko uh, eh, a month before eh, titapanga nominate kuti oqt kubweretsa ship yoyamba tinapita ku dodoma tinakakambirana in writing ananena kuti ship yanu ibwere ikafikire ku tanga tanga tayitsegula kuti mukafikire kumeneko so nchifukwa chake ndikunena kuti poyamba ndinanena kuti ship yathu inafika kumene kuja pa 9 july so yafika pa 9 july ananena kuti no eh, pa- i- apapa ndiye kuti tinavomerezana kuti ship ikafikira ku, ku tanga anayipititsa ku tanga so the first reason was eh, um, a tra apereke uh, approval because eh, tra ndi tanzania revenue authority ipereke approval kuti titsitse because this is transit product it's not going to be sold in tanzania it is transit sitilipira msonkho ku tanzania ndiye amayenera kutilola ngati countries that are inland amayenera kutilola kuti dutsani

then um, I think with everybody engaged now kuti no no no now this is a, a security issue because ife timadikira mafuta awo abwere it wasn't that's why pakati pena pake eh, panakhala ngati kuti eh, mafuta ativuta ifa our hope was akafika mafuta tawerengera nthawi yoyenda kunafika nthawi yakuti koma tinadikira 24 days kuti truck yoyamba ilowe now

so zokonzekera ayi zokonze because we, we uh, engaged everybody ku mozambique tinafuna tina, tina, tina kupita koma because beira you, you have to wait for 90 days ndiye anatiuza at least 90 days ndi anatiuza kuti mm, ifeyo kuti tikupatseni ujeni ku mozambique anatipatsa kuti ifeyo tikupatsani priority kuti muthu obwera kudza kudzapanga berth yeah koma then the next stage was tikapanga berth nkupanga offload timayenera kupe- kuyika mu ma storage tanks anatiuza zoti eh, the company ya boma kumeneko yomwe tinayo uh, mu hospitality agreement inatiuza zoti all the storage facilities in beira have been outsourced to private sector so ndikuuzani because private sector is private sector so when we reached out to private sector kuti atipatsa danga kuti titha ku- kubweretsa ship yathu titha kudumpha queue private sector inanena kuti no we're not in the business of uh, charity ngati mukufuna eh, mutigulitse mafuta anuwo ife tikugulitsani pa mtengo wathu that's private sector yeah that's why eh, we said okay ku tanzania tikangotsitsako petrol chifukwa choti tili ndi malo amene amatilola pa Nacala ife pa Nacala ma storage ena ali m'manja mwa kampani ya boma amati Petromoc ku beira onse anapanga outsource Actually last uh, two weeks ago mene napitako kuti tikanyengerere kuti tikakambirane za ship ikubwera yachiwiriyi ndi m'mene amatiuza zoti oh, okay because of you tapangako clear sitisainanso private sector because you are our brothers tapanga clear 10000 eh? Yes, 10,000. 10,000 uh, metric tons uh, space and cubic meters space kuti mutha kubweretsa that's why tinalimba mtima kuti no sitima yathu yachiwiri ikamabwera ikafikire ku, ku beira because these two stages tapanga secure zonse so ku tanzania ak- mmene tinakambirana written formally come mukapanga berth but it took us 24 days kuti product yathu ayipange release um, uh, I mean so ndayankha ndi eh, the, in the, com the comparison in terms of the differentiator between the private kuti mm, the co- price eh, advantage

kwathu timati chidamula chimakhala ngati chibwibwi koma machedwa oyankhula Then after a few of Opa, Mm. you just missed the far plan. Could you, have you set a time frame? Could you, zitenga nthawi yayitali bwanji? ah okay so to go complete because we still have defined the first six months as transition period so up to december we think that we still have to slot in private sector

so um, a Kachaje kapena ujeni muyankheko za Hass kuti zikomo kwambiri a ps ine ndiwonjezerepo motere um, pamene timu imene inatumizidwa ndi boma inapita kukambirana ndi makampani a boma maiko amene tatchula aja a united arab emirates bahrain kuwait saudi arabia and uh, oman tinauza makampaniwa kuti ife what we are interested in

Sitidzasayina contract ndi any agent ndipo ndikutsimikizireni kuti Malawi through company ya Nocma sanasayine contract ndi any agent. Koma ma refineries ananenapo ena kuti ife tigwira ntchito ndi ma agents athu. So malinga ndi mgwirizano omwe unachitikawo, ma partners amene amathandiza company imeneyo ndi ma, ndi ma partners awo. Ma partners iwo amathandiza iwowo pa ma logistics awo osati ma logistics akuno ku Malawi. Ah, ndionjezerenso munafunsa funso kuti kodi G to G is it indeed cheaper than OTS? Ndimafuna ndifotokozere moonjeza pang'ono pamenepopo. I think tione zinthu izi along the following lines. Choyambirira tikupanga lower the bill imene timalipira ma suppliers. That is a very important issue ndipo anthu amene mwatsata mbiri ya malawi kwa zaka zingapo mukudziwa kuti kuchokera 1994 makampani angapo amene amagwira ntchito yogulitsa katundu kunja anapangidwa privatize ndipo in recent years tinali ndi covid zinthu ziwiri zimenezi zapangitsa kuti forex, forex ya dziko lino ikhale yochepa kusiyana ndi katundu wambiri amene tikugula kunja ndi potsitsa mtengo umene tikulipira ku ma suppliers that is a huge advantage chachiwiri chimene ndimafuna ndionjezerepo by bringing in mafuta in bulk tikulola this country kuti ipange access railway transportation mmene anakambira a ps Funso ndilakuti kodi railway transportation ndiyotchipadi? Tinene kuti railway transportation kutchipa kwake ndi significant ndithu. Chachitatu chimene G2G ikuchita ikupanga create opportunities ku dziko la Malawi kuti lipange develop collaborative partnerships ndipo andipange embark on infrastructure development with its neighbors pamene takhala pano tikumanena kuti aa mwina tukapena g2g tikanayamba kuipanga implement 1964 tikanatero bwezi lerolo tili ndi ma infrastructure okwanira ku Nacala ndi ku Beira bwezi panopa Tikungogwira foni kuwayimbira anzathu ku Dar es Salaam, ku Beira, ku Nacala kuti ife vessel yathu idzabwera tsiku lakuti. Nde amati kuchedwa sikolakwika, chachikulu ndichakuti pamene anthu mwazindikira kuti tisinthe zinthu tiyeni tisinthe so G to G ikupereka ma opportunities ku dziko la Malawi kuti ithe kupanga develop such collaborative partnerships ndipo ipange embark on infrastructure development chachinayi G to G ikuperekaso mwayi ku dziko la Malawi kuti ipange take back full control over fuel imports pamene tikupanga take back fuel imports ndiye kuti titha kupanga determine mitengo imene tikugulira mafuta kusiyana ndi m'mbuyo muno zimenezi zipangitsa kuti fuel security ikhale enhanced mafunso amene anatsalira kuti tiyankhe ndi amene ziko komanso
advantage ina ndi ma payment terms um, ma payment terms uh, are flexible Eh, because um, ngati ena mwa iwo um, amatipatsa eh, eh, nthawi ya lc 180 days uh, which is half a year ya muchita establish lc koma mudzayilipira 6 months down the line pomwe awa a business awa ndi eh, kwayunkwayu ndiye nthawi zambiri ndikuti mukatero ndiye kuti ndalama zomwe zilipo mwina zitha kumagwira ntchito ina ah, mukusonkhetsa pang'ono pang'ono Ah, maiko ena amene zakhala ngati ku, ku kenya ah, zinapangitsa ndithu kenya shilling to stabilize and um, uh, that's a, that has a very very huge advantage another advantage is that uh, Ena mwa iwo um, analola kuti azitipatsa ngongole yeah, ngati ena anatiuza kuti "Ah, mutha kutenga 50 million liters osapereka chilichonse and opanda guarantee so those are the advantages um, ndiyankhekonso za kuti kaya pali mkhalapakati ena mwina ndingowonjezera pang'ono ndi mene ananena a ceo kuti e, ndikufuna kwawo um, ma refineries ndikufuna kwawo kuti no ineyo sindifuna awa maiko olemera oti is mwina ifeyo mafuta amene akubwera kuno ndi pa balance sheet yawo mwina ndi point 0000 zoti azitanganidwa ndi ife so they would rather ampatse mujeni mwina munthu kuti uzipanga nawo deal koma the agreements have been uh, entered into with the, the sovereign state owned companies motero kuti ena one of them awawa amene timakambirana nawo ananena kuti ah ine zoti ndizipanga deal ndi malawi ayi ndiikapo uyu pakati sainani ndi uyu inalephereka koma sititchula kuti ndani atanena kuti e, musayina ndi uyu wapakatiyu ine ndi amene azindipatsa ndalama inu muzipatsa iyeyu tinanena kuti ah, koma ndi lamulo lathu sizikugwirana so mwina ena mwina mmaloto mwawo a- akuganiza kuti mwina madobadoba adakalipo kapena n'chimene ndinanena poyamba kuti mwina eh, communication imakhala bwino ukhala kuipereka mwamsanga chifukwa anthu amati amatengerapo mwayi kuti ah, kulibe communication tiye tingoyambitsa ah, kukubwera ma- azikubwera madobadoba ayi ayi um, ma contract ndi ma public documents kuli uh, mumati chani icha lamulolo access you can apply kuti tifuna tione nawo contract you will see kuti it is really talking to the law Ya, ndibwereze kuti amene ananena kuti ena ananena kuti no ine sindifuna kupanga deal ndi Malawi nde ndibweretsapo uyu tinakana zinakanika kuti ah ya ifeyo nde kuti ndilamulo lathu sizigwira koma muja ndanenera kuti ifeyo zomwe taganiza panopa as a sector nde kuti tizibwera ndi information mwamsanga chifukwa kuti anthu ena mmaloto mwawo amangoganiza zosokoneza basi nde muona kuti tikakhala kuti tili phee awo abwera no pali dobadoba zomvetsa chisoni you know zoti mwandamo kuti kodi awa information akuitenga kuti so um, that's um, what we can say thank you mwina round ina
sorry uh, panali mafunso angapo amene anabwera direct ku mera uh, loyamba linali kodi lamulo ili loti uh, ma cctv akhale nyi- ogwira ntchito tapatsa nthawi uh, andikonza mwina director of fuels and gas koma izizo ndi standard uh, zangokhala kuti mwina tinapanga relax sitimakumbutsa pafupipafupi ndi lamulo ndithu lachikhazikike ukamapanga apply for license Awa ndi ma regulations ena, malamulo amene umayenera utsate. Sungamapange operate filling station popanda viunikira, makamera. Mafuta awa si nyemba, si nkhuku, timagulitsa under lamulo, it's a regulated product ndiye timafunika ifeyo regulator tizitha kumaona agulitsa bwanji pamenepo. Ndipo actually ndionjezepo kuti tidalembera more than 3 months ago eti? in february february tidalembera ma filling station onse kuti apange upgrade ma system awo a cctv so that kuti akhale accessible remotely ndife ndiye kuti kumera kuja kukhala chirumu chimene anthu ntchito yawo nkumayang'ana ma screen ama cctv Ah, kuchoka pano ukaona- ukayang'ana ku Dowa ukayang'ana ku Ntcheu kuyang'ana iyi aziona chikuchitika ndi chani ah, real time so tinapatsa up to 30th of september kuti pomafika 30th of september every cctv ah, system imene muli nayo ikhale upgraded based on ma specifications awa ikhale internet based tizitha kulowamo ndi kuona zochitika yapanoyi ambiri adayika tijatu toti tizichita kupita ku ofesi kwawoko nkukalowa muofesi mwawo nkumakayang'ana nde azikuuza kuti oyayi supervisor asunga makiyi ku cctv kulibe e, amatero nthawi zina akaona kuti mukubwera achotse hard drive kuyikapo ina yoonongeka kuzakuti oyayi yaonongeka nde taona kuti ah, mchitidwe wautambwaliwu tingothana nawo so ikamafika pa 30 september nde its by law kuti cctv iliyonse ikhale remotely accessible with mera panali funso lonena kuti kodi gasi wayambanso kusowa e, zimatero nthawi zina vuto lake umakhala umayang'ana kwambiri pa shuga kuti ndi amene wavuta mnyumba muno nditenge ndalama kugula shuga yense belo udzazindikira kuti sha naiwalanso masamba eti ndiye apapa pamene pachitika kuti forex nanga si yomwe tifuna ndithu tiyiteteze Ah, anzathu a gasiwa vuto lawo ndi forex amene anena kuti "Ah, koma kuti tipeze forex yokwana yobweretsera gas zikutivuta koma tatenga kale ma remedial actions number one reserve bank yapangidwa engage uh, ndipo supported fully ndi a Ministry of natural resources kuti tipange ma specific allocations tsopano a gas ndipo izi zili mkati tikhulupira kuti masabata awiri atatuwa apezeka kuti gas apezeka bwinobwino chifukwa gasiyo athandiza ndithu kusamala zachilengedwe uh, anzathu a Ministry of uh, natural resources achita kutidandaulira kuti kusowa kwa gasi kuchitooneka kuchuluka kwa mi- mitulo ya nkhuni ndi makala amene akulowa muno mumzinda so ifenso tili ndi nkhawa zachilengedwe timazifuna ndiye iyi ya gasi sititengera nthawi chifukwa ndalama imafunika ku gasiko yacheperako pang'ono siyana ndi ya mafutayi zikomo kwambiri
Ah, zikomo kwambiri panakali pano mwina amene ali ndi funso limodzi kuti titseke mwambo wathu ubwere you should come on the mic kuti amene atimveranso pa wailesi athe kukumvani Franklin Mtambalika from Zodiak um, ndimatsatira nkhani ya mafuta amene akugulitsidwa kunja ndi nkhawa imene mwafotokoza pano mwina tingadziwe kuti ndi mafuta ochuluka bwanji kufikira pano amene mukuona kuti ngati dziko uh, taluza through this kind of uh, malpractice thank you

Ka mafuta dziko lino likufuna ambiri ndi chifukwa choti mdziko muno tikatengera ndi maiko oyandikira akutchipa. Pali umboni okuti mafuta aku Malawi ndi otchipa kutengera ndi maiko ena chifukwa tikamayang'ana mwina zikalata zimene zimapezeka pa masamba a mchezo umatha kupeza kuti mwina ku Egypt, ku Angola and pali zifukwa zake zomveka bwinobwino. koma kungonena kuti mwina mafuta aku Malawi aku ndiotchipilapo tili ndi umboni wanji uh, otero and ndi, ndi zifukwa zanji zimene tingakhale kunena kuti mwina mafuta athu ndiotchipa
aha okay zikomo kwambiri anafunsa kuti kodi mafuta amene tingachite chiyerekezo choti mafuta akusowa mdziko muno akubedwa ngochuluka bwanji ndiyankhuleko tsopano ngati an economist economy ikamakula timatsata chija amati GDP growth. Uh, ndiye mukamaona graph yanu ya GDP growth kuti kodi dzikoli economy ikukula bwanji imakuwuzaniso kuti ndiye kuti zinthu zizidyedwa motani uh, katundu azigulidwa motani uh, GDP growth ya Malawi uh, sinapitirire pa 3% uh, kuchoka chaka chatha kufika chaka chino pa zifukwa zingapo zambiri ndiye Sizingatheke kuti GDP growth ili less than 5%, consumption ya mafuta ifike mpakana over 20%, ayi sizimayendelana choncho. Ndiye we suspect with that kind of a fact kuti uh, a lot of that extra consumption ya mafuta is not domestically generated. uh, because uh, even uh, kakulidwe ka masalary a anthu sikuti akula kwambiri by more than 20 percent kapena 25 percent in a space of 12 months ndiye aliyense payekha payekha atha kudziwanso kuti apa ineyo nkamagula mafuta anga ngati ali ndi galimoto sikuti wachita kuonjezera chifukwa eh, ndekuti inayo It's not, it's what we call unexplained demand and it's suspected to be going out. Umboni ulipo, eh, umboni ulipo. Uh, tidatumiza matimu aja adapita ku Zambia ku Chipata. Ku Chipatako akumagwira mafuta almost daily ochoka ku Malawi. ndiyeno anzathu aku zambia ali ndi uf- ali ndi umboni ndipo tidapanga joint team eti ya apolisi athu ndi apolisi aku zambia mera yaku mera yathu ndi mera yaku zambia tinapangira limodzi we established mafuta ada akut- akutuluka nde funso mwapanga la supplementary lo pali umboni otani oti kwathu ndi otchipa A businessman is a rational business person. Sungakagule chodula nkukagulitsa kwina kumene kuli kukutchipa. Sizimayenda choncho. So by the fact that akumabweradi ku Malawi ndipo mutapita m'maboda ngati apa Mwanza uja ku Mchinji kwenikweni kuja kuli anaake a Total yakumapeto Imatheka imeneyo kuipatsa truck simnoki mamatheka kuti mwina ya- a- a- allocation alandira truck kulandira madzulo pomafika mmawa yonse yatha kuona queue pa queue imene kukhala pamene pompo zambia zambia zambia zambia malawi zambia zambia zambia zambia malawi aya ndedonotaya awawa kwawo kukadakhala tchipa sakanamadzathira kuno and uh, we know it uh, ma international truckers It's a trend. Amathira mafuta mdziko limene atchipirapo. That's that's the way a business amapangira deal. So ukaona kuti mafuta atchipirapo ku Chipata umatuluka m'malawi muno ndi just ka fuel kongoti udutse border nkukathira mu Chipata iwe nkumapitirira. Koma akazindikira kuti akutchipa ku Malawi amabwera kuno empty nkudzatenga full tank ndikumatuluka and we have seen even that trend moti timafuna imene asinanene koma tikuunikira kuti titani chifukwa mapeza kuti matrakiwonso akabwera kuno akuthirirani mafutawo ananyamula 36000 liters akamachoka iye nkukadzazako 2000 liters pa filling station yoyendera ndiye kuti the net effect watipatsakobe ochepa wagula inde koma akadakagulira kwawo ndiye Ife nde umboni tili nawo ndipo ma joint operations enaake awawa enawa achitika mwachibisibisi, anzathu a intelligence ndi apolisi ali ndi maumboni inuyo mwazionako munthu ananyamula madramu mwakuti amawoloka nawo pa ngalawa amafuna akagulitse ku Mozambique akadakhala kuti kunoko nkodhula ah, nde ungatenge kuno odhula kumakagulitsa ku Mozambique sukagulidwa ndipo athu akatchipa timaoneranso ma filling station ali mu Ntcheumu mu mbali mwake mwathumu amatseka amakanika kumapanga service koma athu akativuta mukamaona ma filling station ambali aja makasitomala athu So lero mutati mukafunse kuti kodi filling station ili mbali mwa pa Lizulu paja ya ku Ntcheu adangotsekaso eti, eh, because last time amagulitsa 3000 chakuti yeah so athu ngotchipa ndipo ife cholinga chimene a president ananena kuti tipite ku G2G amafuna kuti mafutawo akhalebe otchipa koma tu- sikuti nde tufuna tipeze njira yonena kuti while we are enjoying the good price tisalolere anthu aukamberembere ena asokoneze cholinga cha boma choti anthu a Malawi eni akewo adyerere mtendere umene president wawo amafuna anthu adyerere zikomo kwambiri
i ma figures mmakhala nawo koma s- in the surrounding palibe amene akugulitsa less than 3000 yeah even in tanzania is expensive so matraka aja akumabwera ndi ma appendage anasokerera sokerera vimatanki kum, kumusi uku So what is happening is really a huge, huge paradox because um, um, I don't know whether it's uh, healthy to say panopa koma it's, it's just uh, something that um, sitikulikonda dzikoli yeah. because maf mafuta abweretsa uta- u- mauchena aja abweretsa tanka yeah, 30000 cubic meters mukumuthirira 6000 matanka amene anasokerera kumbuyoko It's- it's not fair it's not fair and mukayenda mu- muziyenda chimwina chakumadzulo ngati kuno you find timagalimoto tambiri ayi- ayika timathanki kumbuyo mwina poti ndakuwuzani pano muyamba kupanga observe koma muona kuti timagalimoto tambiri tima 3 4 ton ata tili ndi mathanki pano yeah so um,

yeah koma let people enjoy the prices that are uh, consistent with the, with the G to G. So, yeah, madam.
zikomo kwambiri pamenepa nde pa mapeto athu wa ns- wa msonkhano wa atolankhani kuno ku central office of information Ah, ndipemphe patrick kajere kuti atitsekerenso ndi pemphero tipemphere Tikuyamikani, Mulungu wamphamvu zonse, okhala kumwamba, maka chifukwa cha chikondi chanu chimene mwatiwonetsera. Taonani munatisonkhanitsa malo ano kuti tikamve zimene atikonzera akuluakulu amene tinali nawo malo ano. Pamene tukabwerera makwathu, khala nafeni, titsogolereni. Mu dzina la mphamvu lopambana la Yesu Khristu tapemphera. Amen.